kuphunzira mawu a mulungu kanthawi kanoko Ah, kuyenda kwathu kwa ulendo umene atumiki osiyanasiyana akupitirira kutipatsa uthenga wabwino wotikonzekeretsa ku nthawi yakumapeto imene yangofika imene inu ndi ine mosakayika konse ngati tiima chimodzimodzi tilowa mu ufumu wa mulungu okondedwa cholinga chenicheni cha mulungu ndi kutikweza ife kuti atifikise kuchifuniro chake chenicheni kuti pamene tikumalizati ulendo wa nthawi ya pansi pano asapezeke munthu woti akatsale molingana ndi zolembera ulosi umatifotokozera bwino za kuukanso kwa mkazi wachigololo amene ntchito yake kudzakhala kuwononga kapena kuti kusakaza mitima ya anthu ambiri amalankhula ndikuzimveranso ndi nthawi yomvesera choncho okondedwa chifukwa cha nthawi imene tangofika tiyenera ife tonse kudziwa kuti chipembedzo cha satana chinaloseredwa bwino za ntchito yolakwika imene chidzagwira koma palibe china choopsa kwambiri Kupatula kuti Satana Mdyerekezi wakhala akulondola mwazi wa oyera mtima kuyambira pachiyambi, ndipo chakhala chikumwa mwazi umenewu kuyambira uja wa Abele tsiku lija, ndipo mpaka mwazi wotsiriza umene udzakhetsedwa kudziko lino lapansi chifukwa cha chipangano cholimba ndi choona cha mulungu nkutheka mpingo kuti inu ndi ine tili gulutu loyembekezeka kufika mu nyengo yakuti sizidzakhala mbiri chabe kapena kukamvera tikafika kumwamba koma mwina zina ndi zotikhuza Titha kukhala kuti tachita tsoka, kuti sitipulumuka pa kilini ayi. Nkutheka kuti kupulumuka kwathu kutikhuza kukhapidwa, kukhuza kuonongeka, kukhuza kus- kuzunzidwa m'masiku akumapeto ano. Chifukwa chani? Bible limatsimikizira zakuti mkulu uyu wonena mdierekezi kangomutsalira kanthawi. Kakuoneka kuti chifukwa cha kusala kwa nthawi yochepa imene Satana yamsalira, mapulani osiyanasiyana ali mkati kuchitika ndipo zina mwa izo zayamba kale kuvumbuluka kuti mpaka chochitikacho chichitike. Zikuchititsa mantha inu atumiki mukamafotokoza. Komanso zikulimbitsa mtima mukamafotokoza za mmene ulosi udanenera n'kumatitsekula maso kumaona pamene taponda. Tamverani. Ngati kuli mdani wa Satana ndi kumpenyetsa munthu maso ake pomfotokozera zochitika za kumapeto ndi kumuuza kuti taponda yapa, taponda yapa ndipo tili yapa. chimenecho satana samafuna ayi amafuna kuti ukhale ngati msampha ongozizimusa pakati pa anthu koma mulungu sadzakhala chete taonani kuti lero tili m'masiku amene atumiki akuyimirira ndi kumatilangiza chimodzichimodzi kumbukirani okondedwa kuti dzulo ndinali kufotokozera umboni wina wa mkati mwa moyo wanga umene ndayenda kuti ndidzapezeke pakati panu ndimafotokozera kuti munthu kuti ufike pokhala ndi mwayi okumana naye satana umakwera malevo osiyanasiyana ndiye timalankhula za 33 degrees ilinso ndi 32 ilinso ndi 31 kunena kuti, Mmenemu ndi mmene amakwerera kuti mpakana ukafike pa muyezo olankhulana naye Satana. Ndiye dzulo ndimafotokoza kuti ndinali ndi mwayi okwera nawo. Ndinafotokozera za chinthu ndaika pachi kunena kuti njira inayi amaitcha kuti York Rite pamene inayi ndi blue lodge. Monsemu muli zolinga zake. Koma tamverani, ukamafika muyezo wakuti wayamba kukwezedwa amayamba kukupasa timaudindo komanso maphunziro maphunziro oyamba amawatcha kuti Mark Mason's degree imene ndi the craft lodge eni akewo imeneyi akakupatsa chikalata imakhala yonena kuti iweyo wafika pa second degree imene ndi 32 degrees sono chiwonongeko chachikulu chimene chili ku dziko lapansi chokonzekeretsa zina mwa zimene tiphunzirezi amene amapanga setup zinthu zimenezi ndi anthu amaudindo okwera ngati amene ndikuwatchula panowa amene chipembedzo cha Satana chidakhazikitsa kuti podutsa m'menemo zimenezi amenewa akhale nduna za ufumu wa Satana ku dziko lapansi. Mwa njira ina, Satana woyenda ndi miyendo, amene maso anu mudzimuona nkumadya naye, atavala zoyera, nakugwirizirani chilichonse chofunika, inu nkukhutira kuti uyuyu ali perfect mu zochitika, koma ili nthumwi ya Satana. Iniyo nkuona kuti naye apa ndiye pali bwana amene achita chilichonse ife nkumva. Satana wasankha amenewa ngati nduna zimene zithandize kuononga dziko limeneli. Tamverani. Chifukwa chakuti kumeneku mumakhala kuti mukukapanga utumiki wa Satana. ndi chifukwa chake amenenso muli ndi maluso a satana mumakhala ndi mwayi okakhala nawo mabwanawo sono mukundiona ine pano ngakhale maphunziro anga anali ochepa koma ndinali ndi mwayi okacheza ndi anthu amadigiri ndi chifukwa chake nthawi zina mundione ngati kufotokozera kwanga kuli ngati kuti kapena kasukulu ndidachitapo Ayi. Zaka 17, okondedwa, ndikukhala ndi anthu amadigiri, mukuganiza kuti ndikadakhala chimodzimodzi mbuzi? Ndinacho chidziwitso kuti munthuyu akunena chakuti, ichi chikuchitika chakuti. Taganizani kuti m'misonkhano ngati imeneyi Chingerezi chimalankhulidwa, Sitandade 3 nkadatha. ndikuyenera kudzipanga fosi kutani nawo kumva nawo chifukwa chakukhalitsa pa chinthu umayenera kutengera chimenecho mpingo tamverani muyeneratu kudziwa kuti chifukwa chani mulungu watilola kukhalitsabe pa mpingo wa seventh day akufuna mu prosesi titengere chikhalidwe cha umulungu chimene chikatithandiza kulowa mu ufumu wa mulungu ine ndinatengera chikhalidwe chomamva nawo masatanic language chifukwa chokhalitsa ndi anyamata okwera motere amakwezedwanso pali kosi ina imene amayitcha kuti past master of blue lodge tamvera imeneyi imachita kwambiri ndi traditional craft zimenezi zikundipatsa mwayi ku traditional craft woti ndingatengedwe nawo ndikudutsa nawo njira ina ya blue lodge kuti ndikakumane ndi York Rite tonse tili pa ulendo okafika kuti tikapange boma limene oyang'anira wake ndi satana mdyerekezi amene tikufuna tizimkambirana lero mpingo. Pamene tikupemphera, tisaganize kuti zinthu zili chimodzimodzi ayi. Mapulogalamu a mdyerekezi sadayambe lero powapanga. Tamverani. Makosana amenewa alinso ndi gulu lina limene limatchedwa kuti Masonic Independent Lodge. the masonic independent lodge ndi imene imangobwera mmakoleji nkumapereka masikolashipi chisawawa akangokuona kuti mmene akukwereramo ali pa 27 28 akupita apa tsopano akufuna akaigunde 31 ndi amayamba tsopano kukuwerengerani ngati anthu amene muthandize pa dziko lapansili kubalalitsa dziko kukwanirisa mapulogalamu a satana mdyelekezi. okondedwa ndimafuna ndinene kuti mulungutu si munthu ayi kuli ambiri amene adawawombola ali pa ulendo wopita kuti akafike mu kabineti ya mdyelekezi kudusa ku maphunziro Koma eniakewa ankangoyenda ngati zokaphedwa, osadziwa kumene akulowera. Koma Baibulo likuti alipo ena amene adafumulidwa ngati chikuni cha moto, akupita kokawonongeka. Tili nawo pakati pathu anyamata amene sukulu adachita bwino, mwayi wonse adali nawo, kumene ankapita ndi kumeneku, koma Mulungu adata. adafumula lero ndi atumiki pano ndi amene ndi mizati ndi mchirikizo wa choonadi mu nyengo imene tikuyenda mulungu palibe chomulaka ndi wakutha chilichonse chimene munthu angafune yehova palibe amene akafuna kumpulumusa angakanike kumpulumusa okondedwa koma ndimangofuna ndinene kuti musayese kuti anthu adataya nthawi chabe ayi mulungu adayitana kuti akhale mizati koma pang'onong'ono amapita sitikanakhala nawonso ayi choncho okondedwa mdyerekezi ali ndi njira zimenezi zimene amadusira so gulu ili la masonic independent lodge ndi limene lalowano chisawawa limene limayenda ndi kumanyengerera maboma ku dziko lapansi kuti athe kuona ma project osiyanasiyana a mdierekezi mmene ayendere iwowa ndi amene amayenda kupita mzipembezo zimene zili registered ku, ku boma zilinso registered ku, ku, ku, ku wcc nkumapitisira mapastas fratenu kuti azibusa akasonkhane pamodzi akakambirane nawo mmene angagwetsere chipembedzo cha mulungu ku dziko lapansi ndi mapulani amene angayale kuti anthu tikanike kukafika mu ufumu wa mulungu mverani wokondedwa musakhale mtulo ndi kuganiza kuti zinthu zili chimodzimodzi mpaka lero ndi tomwefe amene tidaphunzira sukulu ndi omwewa amene adaphunzira sukulu pamodzi ndi amene sadaphunzire koma ndi nthumwi za satana ndi amene atchera nso misampha lero ku dziko lapansili kuti tsopano chipembedzo cha satana chikuoneka ngati chikupambana pang'ono ndi pang'ono kufikira kuti muyezo wa anthu oyera mtima ndi wocheperapo muyezo wa anthu ochimwa ndi wochuluka kwambiri ku dziko lapansi ngati nkotheka mpingo inuyo kodi simungalole kuti mukhale ochepa amene mungapirire mu nthawi imeneyi amayi ndi abambo tamverani akakwera ndikufika kumeneku ndikukhala mu kabineti ya mdierekezi ngati mmene ndalili tsopano pamakhala zaka ndi nthawi imene satana amabwera kuzatsegulira misonkhano ndiye mzaka zanga 17 za chipembedzo cha satana ine ndakhalako pa misonkhano itatu imene satana anabwera kuzayitsegulira akuitsegulira mowonekera mwini wakeyo kapena motuma nthumwi zapamwamba kwambiri zimene ku dziko lapansi ndi zamphamvu komatu mphamvu zawo zakumdima mphamvu zawo zosaposa za mulungu kuti akalengeze ndi kukhazikitsa mfundo zimene zipane ana a mulungu kodi zikumveka izi tamverani walemba buku la chivumbuluso chapter number 11 mu ndime ina akuti komatu adandipatsa ine bango ngati cha ngati ndodo nandiuza kuti pita ukayeze kachisi ukakayeza kachisi muyezo omwewo ukayeze ukakayeza guwa Muyezo ukayezere guwawo ukayezere olambira paja paguwa kodi zikumveka inu mukudziwa kuti maulendo 360 m'Bible kunena za guwa ndiye kuti representative wa guwa ndi yesu khristu kodi zikumveka izi kodi kuti olambira amene asonkhana pa guwa ndi inu ndi ine amene akunena kuti muyezo omwewo ngati ndi wani mita imene ukayezere guwa usakadule yomweyo measurement upita ukayesecha olambira paguwa amayi nda bambo olambira paguwa ndi iwo amene akumpembedza mulungu mu mzimu ndi mchoonadi kampingo kakumapeto kamene kafika pa muyeso weniweni so tamverani musaganizire kuti chiyeso chimene chinapita pa yesu chipungulidwa chikafika pa inu chifukwa ndi muyeso womwewo adayezera cha guwa akuyenera ku- ku- kuyezeranso olambira pacha paguwa now amene azikayesa olambira paguwa apa ndi maminista amene akuchokera mu 33 32 31 degrees amene cholinga chawo ndi kukweza ufumu wa satana amatenga mdziko lapansili ndi kumayala mapulani oti awononge dziko lapansi kuti chimenecho chikhale chiyeso khonzeka wopembedza mzanga ku dziko lonse mzanga wa advent pali muyeso pano ngati mmene adayezera guwa ayezanso chimodzimodzi olambira paja pakachisi koma tamverani akuti ukakayeza guwali ukalekezere pake kunja usaka usayezeko Amayi tamverani, amene mukufuna kuyenda moyo wa miya ngati kunja kwa- ngati kunsi kwa ironi tulukani kuti kunja chifukwa kumeneko chiyeso chita sichifika kodi zikumveka izi kumeneko chiyeso sichitaniko sichifikako mwa njira ina ngati za masatifiketi zitalimbikira ndikukhalabe choncho ndikukhala kuti chakwana chiyeso kwa amene atemetsa kwa amene abayisa kodi mukuganiza kuti ali ndi chowaphinga agwa pa chiyeso moyo wawo ukhala ukutani ukuyenda bwino kuposanso pano popachoka mzako palidya pali malo mmene mukuthawa mtawuni akusangalala kutola mapuloti motchipa chifukwa cha ife amene tikuchoka kuti tikuchoka kuti tamverani okondedwa ndi chiyeso koma cha anthu olungama now chimene ndikufuna ine ndichitire umboni ndi chakuti mu kabineti imeneyi imene yapatsidwa mphamvu ku dziko lapansi ndi mdierekezi kuti ikayese tchalichi ikawuyeze mpingo ine ndinali muti momwemo dzulo ndimafotokoza kuti ulendo unali ovuta kwambiri chifukwa timayenda ulendo umenewu kukafika pa muyezo woti bwanji m'bale wanga tikupatseko mwayi woti ukwere ndi kufika pa 33 degrees koma popeza ulibe sukulu wangopita iweyo ndi masenga ukufunika kukwanilisa miyezo ina mpamene ndimanyamukira kupita ku vatican kukalowa mu secret archive kodi zikumveka zimenezi kumene tsopano ndimakapeza buku limalifotokoza lija lotchedwa grand grimoire limene eni akewo m'mapeji ake akuchita kunena motsimikiza kuti buku ili silikuyenera kusungidwa pena paliponse koma kuchalichi cha satana chokha sindidziwa yankho lili ndi eni yakewo koma chimene ndikudziwa ine nchakuti pofufuza kumene ndingapeze grand grimoire ndimakayang'ana mmasatanic temples kodi zikumveka so yankho lili komweko kumene ndidakalowa ndiye pansi pa dziko lapansi malo amene bukuli ndakalipeza ndi kumene ku vatican kumene polowa ndidayenera kukumana ndi black pope amene akutenga udindo wa ignatius di loyola kuchokera ku loyola city tamvera amene ndi black pope simasewera wamphamvu kuposa papa mukumuona chifukwa ndi amene amachita guide bukuli tilo limene amene ali ndi authority yolola munthu kulowa kapena kuti kutuluka amene amasankha kuti koma uyu ndi amene akukwanira kukhala papa apa ndi wamphamvu kwambiri amakhala kuseri kwa mpando wa papa anyamata ake iyeyu ndi masisilia ndi mafia amene mumaona pamene kagalimoto kapapa kakuyenda amene amavala mikanjo ya redi atavala ma black kepu pamwamba apa zisoti za black mapasani amene aja ndi anyamata ake ndi mas- ndi asilikali mbali inayo kodi zikumveka izi ndi masayantisti mbali inayo ndi anyamata osautsa amenewa ndi amene amaonekera kunja kuno kutengana mautumiki osiyanasiyana opana mpingo ku dziko lapansi nkumayenda kukanyengerera matchalichi ndi kutulutsa mabungwe osiyanasiyana CFR Title Commission Rockefeller Empire Fabian Society Club of Rome kupita kukafika mpaka na kuja mbwe achaini yake ndi amenewo tamvera ana okondedwa CNI ndi amene posachedwa apa apereka ndalama ku maorganization osiyanasiyana inu mwaona ma Land Cruiser akulowa mdziko lapansi pa dzina la mapulojekiti a zaulimi akuyenda m'mamidzi kukanyengerera anthu kuti mbewu zonse zikhale ndi cha msika umodzi ndi ochenjera amakusaka ngakhale uli osauka ndi ochenjera inu mungaone ngati samakufunani koma amasakasaka pa levo yakuti mulibe chilichonse ngakhale malaya simungathe kugula koma satana amakufunabe amakuyang'ana chifukwa golo yake ndi chiyani kulepheresa wanthu kulowa mu ufumu wa mulungu amene posachedwa mzinda umenewo inu ndi ine tikufunika kutanimo kulowamo tilowamo koma ndi zisautso zambiri tilowa koma titakhapikakhapika si mwemiyawo kondedwa munthuyo baibulo likuti azikane yekha nanyamule cha mtanda wake kuti anditsate kuti tikalowe podziwa kuti alipo anthu olimba mtima inu ndine amene tingalolere kuzadya masamba okawaka kutchire ndi kusamba opanda sopo titanyamula cha mtanda akufuna kulondola inuyo kudziwa kuti chimene mwagwiracho chikuposa zokongolesa zambiri zimene zati mbwe m'mashopu chifukwa munyamula moyo umene udzakhala wapamwamba adawuphonya ndi kuutaya kumene aliko atatsika ndi pamene amati ayi koma ine ndipange langa boma ndi ali pamwambapo penipeni patetesiri penipa anguye pamwambapo wakhala pamenepo kudikira wanthu kuti azita azikwera azikwera akapange nawo boma limene asokoneze nalo dziko lapansi chenjerani amayi ndi abambo zinthu zimene tikugwiritsa ntchito ku dziko lapansi ndi zotcheredwa kale ndi mdierekezi kodi zikumveka izi tamvera sadadziwe munthu kuyambira pachiyambi kuti inali pulani ya majesuiti pulani ya satana yopangidwa ndi kagulu ka anyamata amene amafika kumwamba uko ndi kukhala nduna za mdierekezi tizapeza bwanji nkhope za anthu ku dziko lapansi kuti tikwanise kuzipanga defeat pa chikhristu chawo ndi kumazipembezera akuti iyayi koma kutuluke national cha national id kodi zikumveka izi ndiye itatuluka national id sinachedwe itangotuluka m'maiko ena nthawi yomweyo anyamata anatulutsa facility ina ya facebook kodi zikumveka mmene nkhope za anthu ambiri zimatani ko zimasonkhana kuchita kukuuzani kuti face cha facebook koma chifukwa chabisala mchingerezi ndiye simungathe kuchita kuchiona kodi zikumveka izi koma eni akewo akungochiika poyera bwinobwino ndikunena kuti iyi ndi regista ya nkhope kodi zikumveka izi it's a registration imene munthu akutenga kuchita register kwa mdierekezi kudzipereka yekha mwakufuna kwace ine citanani basi nkhope basi ciselefu basi kwace basi kutenga nkhope yokuta kutumiza ndiye makosanawa ali ndi matempo masatanic temples ku dziko lapansi zikumveka kodi ndiye katempo kawo kena anakakhazikitsa ku dziko lina losauka kwambiri venezuela mu mzinda wa kalakasi kumene kokondedwa ndiye ali ndi gulu imene anapita ku geneva kukanyengerera un ndi kuyivomereza kuti zimene zizikhalepo kuti munthu akhale ndi national cha id kodi zikumveka izi? wayipereka ndi kuvomerezedwa akutenga ndalama ndi kuchipereka mdziko la malawi kuphatikiza maiko ena nkhope zonse zatengedwa mmene zatengedwa tamvera anabweretsa timachini timene amajambulira nkhopezi kugwiritsa ntchito netiwiki yathuyi komanso netiwiki yawo ya masetilaiti kumwambaku kodi mukundimva kodi ngati alipo pano amene adagwira nawo ntchito imeneyi andivomera kuti amakatenga zithunzizi ku malimoti eliya kopanda cha network koma iwo anali ndi machine yakuti network amaitanabe amayipeza keche chithunzi chi ndikuchita cha ndikuchita sendi ndiye akachipanga send chithunzicho chisadafike kwina ndekuti chikuchita vaya satellite yawo kukatumiza ku masatellite anu kunoko kuti chithunzi chikakhale kuti chaloledwa inuyo ndi chithunzi chanucho tamvera chidakweza chipembedzo cha mdierekezi ku dziko lapansi chimene chimayenda pamodzi ndi mayina amene inu muli nawo ndi nkhope zanu akadina kumeneko lero ndi tsiku la ma key ndi amadina pa ndekuti ma key onse mabiliyoni angati dziko lapansi onse amachita apiye ndi chani chomwe ndi nkhope zomwe kodi mukundimva ine ndiye pamenepo tsopano amaitenga zereti kebusi iyaleku anyamata amene atsikana amene amavula naked chovala chawo ndi mkanda umachoka apa ndikuyenda ndikutsika pang'ono ndikungobisako pang'ono chinenachi koma konseku kundekuti mkanda uku kulibe chilichonse chimene wata wavala ndiye inuyo nduna ma 33 degree kodi zikumveka izi ma mp Maminista oyimira ufumu wa cha? wa Satana mmakhala ngati mmene mwakhalira-khalira m'mipando. Ndiye kuti asungwana awa ntchito yawo ndi kupolama pamenepa. Amayamba apolamira inu ngati sawacha ndi amadzatembenuka ndiye kuti ponsepa pa nkhope makei nonse ndikunena ndi iweyo wa Seventh Day yemwe nkhope yako ili pati pamene ndi amayipolamira pa okondedwa ndiye kuti kalamite ku moyo wako masoka osanena mavuto osanena kugwira yapa zinthu zo zosatheka kutere zinthu zosayenda bwino dziko likupita likafanika cholinga chawo nchani akufuna mpaka munthu apembeze satana olemba buku la maliro akuti ha kalanga tachita tsoka kuti tidye timachita kugwira mwendo wa Asuri Ndicho cholinga cha mdierekezi popanga zimenezi. Asapezeke munthu wakudya asanagwire mwendo wa cha wa Asuri kotero kuti zimene tikupanga ife ndi kuthawa kuti tikakhale pamalo pamene tingakadye osagwira mwendo wa cha wa Asuri ndimgwirisa munthu mwendo wa Asuri kupyolera mma id kote kuti tonse kuti tidye amene tili under registration ya ma id tonse kuti tidye timakayenera kugwira mwendo wa cha wa Asuri kodi zikumveka izi mumabwerera ku banki ngati mulibe kameneko mpaka mukatani basi mukhale nako Mverani okondedwa, sizangoikidwa zinthuzi ayi, koma zaikidwa kuti inu ndi ine tilephere kulowa mu Ufumu wa cha? Wa Mulungu. Mpingo, okondedwa anzanga mwakhala yapa, zinthu zimene lero tingazione ngati ndi zabwino zili kale m'manja mwa nda? Mwa Satana Mdyerekezi. Bwanji kuzizolowezera tchire ngati ananenera m'bale uja, kuzisiyatu. Komatu pozisiya zimenezo, pakufunika kudzikana chifukwa zili ndi phindu ku moyo. Kodi zikumveka eti? Koma ngakhale ndi zabwino, si zabwino zonse zimene zili ku dziko lapansi zimene ana a Mulungu tikuyenera kutani nawo kuchita nawo. Okondedwa, Satana ali pa ntchito yayikulu kwambiri. Tadikirani, ndingovundukulako pang'ono chifukwa cha nthawi. Grand Grimoire. grand grimoire m'mapeji ake akufotokoza pa mutu uwu wakuti the seven spiritual law to success kuchokera mu grand grimoire mu grand grimoire ali ndi zigawo za mphamvu zimene amaziyika kumalinga eni akewo amati nkhondo yopanda zida tsono inu ndine mu chigawo ichi dziwani kuti talowanso mu grand grimoire kodi zikumveka kuti tikapeze the seven spiritual law malamulo seven olimba amene grand grimoire ikuwafotokoza koma makamaka malamulowo owapambanitsa ku dziko la cha lapansi ndi anyamatawa amadziwa kuti satana angelo ache ambiri anagwa ku cha ku dziko lapansi kodi zikumveka ndi angelo amenewa ndi zamoyo koma zosaoneka ndi cha ndi maso zimene amazitenga ndi kuzituma kuti zigwire ntchito ku dziko lapansi mooneka kapena mosaoneka tamvera zimene ziwandazo sizingadye chifukwa izozo si thupi ndi mzimu kodi mukundimva zimangotenga chilakolako chawocho nkuchilowetsa mwa cha mwa munthu kuti amene ati adye chinthucho akhale munthuyo koma iye adyere kumbuyo kwa cha kwa munthu akalowa mwa nda mwa munthu kodi zikumveka izi ndiye timu imeneyi mukamaphunzira ndi kutsegulira chitseko chakuti mwafika mu kabineti ya mdierekezi kuchokera ku madigiri amene mukutenga mwa njira iyi blue lodge kapena york rite mukafika uku ziwanda tsopano ndi zimene zimakakuvalani ndi kuyamba kukuwuzani zoti muchite kodi zikumveka zimenezi zikumveka zimenezi Ndiye makosanawa ali ni nkhondo yoyamba imene akuti timenye nkhondo koma popanda cha popanda zida. Ndiye nkhondo imeneyi anaipanga ndi kuipangira chipangizo ndiye chipangizo choyamba chimene amamenyera nkhondoyi koma mopanda zida ndi malingi mwamvapo inu za malingi kuti a lingi ya satana e lingi ya sataniki e chanichani kodi chimene chimachitika ndi chani kodi zikumveka izi tamvera mukapita mchire mukapeza mademonic tree mchire muli mademonic tree amene lero ena amagwiritsa ntchito mumwamba kuti ayi ayikola ntchentche ayi ayi chakuti chakuti mu demonic tree kodi zikumveka eh? chakuti kuchokera mu demonic tree mudatuluka zinthu ziwiri chinthu choyamba mmenemu amatulutsamo mitengoyo amatulutsamo chimtima cha mtengo sikale kwenikweni inu munaona ku malawi kukuchitika bizinesi ya mtengo wina wake munayimva nkhani imene anthu amayenda ntchire kodi zikumveka eti amaufuna ku china Eh, mwakuti mwakuti eh, ku china ndiye yapita mitengo omangidwa ndi omangidwa olandidwa malole ndi olandidwa cha malole mitengo yake ili ntchire kodi zikumveka izi amautcha kuti tsanya kodi mukundimvetsa izi kodi mukundimva izi si mtengo wamba it's a demonic cha tree ungakuthandizeni kupangira thabwa ndi wolimba mungapangire mpando ndiwota ndiwolimba koma satana adaupanga empower kotera kuti mumakwanisa kusungunuliramo makhemiko osiyanasiyana oti mungachitire chinthu choyipa ku dziko lapansi ndiye malawi anali mtulo machina adabwera pa dziko lapansi inde pa malawi kudzagula mtengowu mamiliyoni ambiri mbiri ku dziko lapansi tili phee kodi zikumveka izi kodi chipembedzo cha satana chimene chikukonza zinthu zimene zikatitaninso zikatibwererenso ife tomwe so tamverani ndimafuna ndinene kuti malini amene amapangidwa ku dziko lapansi tili ndi malini amene chipembedzo cha satana chimapanga mosakaniza ndi mitengo ya ku dziko lapansi imene ziwanda zimatanimo zimakhalamo kamukundimvetsa kaya nde malini amenewa amakhala ndi mphamvu za matsenga a ziwanda zimene munthu akavala ali ndi kuthekera kogonjetsa kodi zikumveka izi amayi ndi abambo sitili pano kulankhula zina zoti zingobweretsa mavuto koma tikuunikira uko ndi kuzungulira uko wakumva amve pamene kazikumveka kaya lini imeneyi tsiku lina idali ndi mzimayi wina ku dziko la zambia ndiye mzimayi wina ali kumalawi ndiye adanena kuti aa nthawi yakwana yonena kuti kwini wa dziko lapansi mu africa amene timukweze kulowera ku common go akhale mzimayi ndiye chaka chino ndi chimene mzimayi tikufunika timpange crown kumveka nduwira ya ukwini wake kuno ku malawi zidachitika zimene ndikunena kaya zikumveka kaya koma popeza iyeyi sanakhale president kodi zikumveka eye ndiyetita pakufunika wina asunthe kuti uyu yaka kuti uyu abwere ndikudziwa kuti ndikukumba maenje koma ambuye andithandize ameni mpingo ameni mpingo uyu asunthe kuti uyu tinja chifukwa chaka chomwe chino ndi chimene tikufuna timudzoze ameni kukhala cha kwini okhala ndi thirty-three cha digiri koma alowera ku cha common go kodi zikumveka izi kodi mukundimva makosana tamvera ndi ayayawo anapita pa zambia ndikukatenga lingi imeneyi ndikuta ndikuvala padzanja ulendo kukhomo kwa uyu amene akufuna kumchosa pa mpando koma masiku ake ochokera kadata palibe china chimene chimuthandize kuti achoke pa mpando kuposa kungopha zikumveka izi analowa mwakachetechete ayayi ameneyo atanyamula cha basi pa mani adachoka mwachidule kwambiri lingi zili ndi mphamvu ameni mpingo imeneyi ndi mphamvu imene the grand grimoire mdierekezi adauziramo kuchokera m'malingi amenewo okondedwa tamvera chidayenda chipembedzo cha malingi chimenechi inu sikale kwenikweni mwaziona mphete mwaona malingi ali chisawawa mpaka makhoza kuchiko hrdc simunaona makhoza opanda kolowa zili m'madzanja waya waya waya anyamata abwinobwino koma chikhoza atavala ndi kachipembedzo kamene kabwera ku dziko lapansi komkweza satana komanso kowakweza iwowa kuti akachite gain political power komanso kuchita gain mphamvu za ku dziko lapansi zochitira zopanikizira mpingo wa mulungu ku dziko lapansi komanso ngati njira yolowetsera maulamuliro amene mdierekezi pamodzi ndi timu yake 31 32 33 degrees ma cabinet minister ake aziyenda mdziko lomophweka mosati kuti papezeke kutsutsa kuti chimenecho chisata chisachitike ayi kuti zikumveka izi mayi ndi abambo mukaona makhoza amenewo mukaona malimi amenewo akungoyendayenda ku dziko lapansi samalani kwambiri amene ndi nkhondo koma yakabisira si bwino munthu amene alibe khungu munthu amene msana wake ndi wabwinobwino sadakalambe kumayenda ndi ndodo mdzanja ndi ya chani kodi zikumveka izi? inu mwaona ambiri komanso chipembedzo chamene mwaonerapo mafilimu a nigeria munachiona kuti akamanena za sataniki sataniki e pamapezeka kuti pali cha pali ndodo ndikudandaula lero kuti ha ndinangoithyolathyola kuitaya nditatembenuka mtima nanga si mutu unali utata utafoyira ndi chikhristu sindinkadziwa kuti ndizakhala mphunzitsi kuti idzafunika kuti ikhale umboni ooneka nji ndi maso kuti muyione kuti imaoneka bwanji nanga chimakhala chotani chimachitika ndi chani makosana musangokhala phe ayi mukaona anthu agwiriza ndodo ndi mphamvu zimene zikuperekedwa ndi satana mdierekezi kuchokera mu grand grimoire imene amatcha kuti the seven spiritual law to success apanga bwanji success It's to defeat to- akapange defeat anthu amene akuyenda mwa ambuye mphamvu zizichepa za mapemphero atmosphere izichuluka ya mdierekezi pamalopo mantha azikhala ambiri pamaso pa dziko lapansi ndingayiwale kuti ndi anyamata ochoka ku 33 32 degree amene adachita discover mamaski kuti tikamadzafika 2025 munthu ku dziko lapansi adzakhale opanda chifundo chifukwa mamask onse ali pansi pa mamask akuchipatala aja timaona ophweka aja amene ali ndi dzina lakuti no mercy kotera kuti akuchita train nyengo tili nayo ino m'bado umene udzakhala wopanda cha chifundo mukangovala njakuti akuchita drain out kachikhalidwe kachifundo ku dziko lapansi kachikhalidwe kachisoni ku dziko lapansi kodi mukundimva inu? kodi mukundimva inu? tamvera ndi chipangizo chomwecho chimene chimamthandiza dotolo kugwira chilonda mopanda cha mantha kwe kwe

wokondedwa zikuyenda choncho pamene zasala pang'ono kulowa mu ufumu wache wa mulungu pasopo muli pa angoyi kodi mwangovala zomvetsa chisoni kuti ndakapeza packet packet ya ya ya mu chonse yaikulu chonse ya mamasi pa khomo la chalichi cha seventh day ndangokhala phee ndikudziwa kuti mulonda wagona mulonda wagona amayi ndi abambo zimenezi ndi njira zimene iwowa amazitama kwambiri kodi zikumveka izi tamvera pali njira ina imene iwowa amamenyeranso nkhondo imene imayenda ndi masaini masaini kodi zikumveka eh? aha masiku adzana mukaona chonchi mwandiona mmadziwiratu kuti imeneyi ndi cha udf kodi zikumveka eh? koma kodi akapanga chonchi manja nkugwirana chidali cha okondedwa chidali cha chimenechi mukuchionachi chinali chithunzi chimenenso chinali pa ling'i imene adasinthanirana

kodi zikumveka izi? amayi ndi abambo anthu akhristu m- mamemba a chipembedzo cha seventh adventist makamaka makosana amene akuyembekezera kulowa mu ufumu wa mulungu akhalanso mamemba a victory kodi zikumveka zimene kodi ichi chincha imene ndi baphomet nyanga ziwiri zanga za mdyerekezi zimene nyekero mchizungu china mchichewa china mchinenero china amakuveka ngati chipewa nde chipewacho amati insignia sizamasewera kodi zikumveka izi pamene ife amene tapembezapo chipembezo cha malanki apamwamba chovuta chija cha mavampaya ndiye kuti insiginiyayo timachita yovala koma tidafika sokuna pakuti insiginiya sitivala koma chikopa chomwechi mukuchionachi chimangotuluka phaa pa kufufuma uku apaso ndikuta ndikufufuma nyanga zata zakona pa tebulo tasitazungu mmene mukundiona pano nkhani yosausa mulungu wanu ndi wamphamvu okondedwa musakayikire kuti ngati adapulumutsa ine akhoza kupulumutsa inuyo kulikonse kumene kuli muliko mverani kuti mawu a mulungu ndi amphamvu kuposa kabineti ya mdierekezi yodusa ku york rite blue lodge kaya matrix mesbrands kaya mubis- mudusa ku, ku, ku scottish rite kaya mudusa ku, ku, ku new york chakuti konse muduseko zili pansi pa mphamvu ya mulungu wamkulu ndi mulungu kulibe wina ameneyo ndi amene wakundithandiza ine ku- kuima pano grand grimoire page number 25 paragraph 6 kuti akatuluka munthu kutisiya ife atayiwerenga ndi kuyiona grand grimoire 7 hours akhala atafa yesu wagonjesa zimenezo amene ni masatanista anzanga akale kumene muliko munali chipembedzo chomwechi ndipo muli chipembedzo chomwechi mukufuna kutuluka samalani kothawira mukufunika kuthawira pamene pali yesu mphamvu za yesu khristu zikhale pati komanso mukalowa musakhale ompembeza mthupi ndi mwazi koma mulowe mu mzimu ndi choona kuti mukhale cha kafa na tamverani mpingo ngati ine mukundiona panoni ndili ndi moyo pamene grand grimoire ikundipasa seven ja seven hours kuti zikumveka zimene arabic grimoire ya chisilamu imene ine sikuzungulira ikuchita uneneratu kuti munthu akasiya chipembedzo inde aphedwe koma momuduladula pacha ndipo asakhalenso m'bale wanu sindikuwadandaula azichemwali amene anditaya chifukwa taonani nditabwera kwa yesu wandipasa amalume akhalapa achemwali ndawo ndikuwaona uko anti ndawo ndikuwaonapa sindikuganiza kuti ine ndikusowa chilichonse kwa baibulo alikuti chimene munataya ndizakubwezerani pansi pano pomaliza pache moyo wosatha kuja kumwamba ndinalibe malaya koma lero ndata ndapeza kuti zikumveka zimenezi dzina la yesu lili ndi kuthekera kotithandiza ndi kutiteteza ndi wamphamvu musamakayike ameni mpingo ngakhale pali masamu onsewa seven spiritual law ya mdierekezi yochitira success ku dziko lapansi koma apanga success pa ena pa inu amene muli ndi yesu palibe success imene atapanga palibe chifukwa moyo umene mwaupereka kwa yesu baibulo likuti ine nditautenga moyo palibe wina amene adzautaninso, adzaulandanso ndikudziwa kuti akuyesera kunjako kuti alandenso cha moyo akwaza kungopha thupi koma moyo usauta saupeza kodi zikumveka zimenezi mayi ndi abambo ambuye akuthandizeni kwambiri tamvera ndipite pa tsamba lina la Grand Grimoire ndasambisa seven minutes nkhani imeneyi ni nkhani yovuta kwambiri kodi zikumveka mapulogalamu onse mukuwaona lerowa akuchokera pa tsamba la mu Grand Grimoire limene lidachitidwa launch mu 2012 ndimvereni makosana ngati pali chaka chimene chinali chosausa kwambiri ndi 2012 lero zimene tikuyendamo lerozi zinakonzedwa mu 2012 Galasiko chakuti chakuti ya ku France ya 2016 plan anapanga mu 20 cha 12 kodi zikumveka izi plan ya 2012 ikulekeza 2025 ndiye kuti mu 2025 adzapanganso chaninso meeting iyo mwina amene adakali konko ndiye kuti akulu adzabweranso kudzachita address pa cabinet minister yawo ya anyamata amadigiri nkhani yosausa kuti adzachite launch zinthu zina koma inu ndine tili mu zaka ziti zimene 2012 kufika pa 2025 zimene zimalingana ndi Grand Grimoire komanso mabuku obisika amene amapezeka ku vatican secret archives amene majesuiti ndi anzawo amatenga ndikuyitana ma islamic mafia uku ma sicilian mafia ndikupanga meeting ndi aitanenso pano mabungwe who kaya chani kaya chani kaya chani world bank monetary chakuti chakuti ndi asonkhane pacha pamodzi ndikuyamba kupanga cha mapulani amene ati apite, ku dziko lapansi tamverani okondedwa mu mgwirizano uwu umene udachitika mu 2012 ndi mmene anachita kupempha kuti bwanji nkhondo imene tikufuna kumenya yopanda zida Tizilole ziwanda zimene zili mu Grand Grimoire zopatsidwa mphamvu mu dzina lakuti Secret of Magic Art of War. Aini yakewo kodi mukundimva kuti tizilole ziwanda mukapemphera kupemphera kwa satana amapereka kudzoza koti amatsegula ziwandazi kuzitsegulira ndiye ziyambe kuyenda mu dziko lapansi ngati asilikali adazipanga empower mu Grand Grimoire Okondedwa, mukamamva Bible likunena za kamzinda kaja kuti kali pakati pa mapiri 7 ndipo ndiye kwawo kwa chilombo don't underestimate mind you be careful musayese zophweka anyamatawa amapita ndi kulamula ziwanda zathandize kumenya nkhondo yopanda cha yopanda zida ku dziko lapansi koma akunena kuti pamene mukulamula ziwanda zimenezi zibwere kwa inu it require a great risk kodi zikumveka zimene musachiyese kukhala chota chophweka mulimbe mtima ngati mukulola kuti ziwanda zimenezi zigwire cha zigwire ntchito mawu omwe adandiuza ine kuti ukamatsekula buku ili ukutsegula pa owner's risk komanso mukamazilola ziwandazo zibwere ku dziko lapansi akunena kuti mumazilola pa owner's cha owner's risk kodi mukundimva ndiye kumeneku tsopano ndi kumene amanyengerera masikolashipu mumaona aja kwambiri amapita kwa anyamata opanga zachipatala osakaniza mankhwala pansi pa mulungu otchedwa pharmakeia kaya mukundimvetsa kaya azipanga kusakaniza mankhwala mu labu ndiye kuti madepartment awo pamenepa amakhala ngati awiri ndiye kuti uku ku blue lodge mwandimva kuli anthu amene alibe sukulu koma ndi amatsenga mwandimvetsa ayi uku anyamata ota ophunzira ndiye awiriwa amasakanizana ndiye amakambirana za matenda amene tikufunika kwa ndiye 2012 anaitana anyamata 7 apo Aluya anyamata odziwa kupanga masamu inu mukudziwa kuti anthu anzeru kwambiri ndi anyamata achimwenye achiluya inu mukudziwa zimenezi alibe masewera pa masamu ndi amene anayalowesa mu chemistry akasakanize ndiye kuti pamene akusakaniza mavirus 2012 amene adzapite ku dziko lapansi akuyenera kupita limodzi ndi ziwanda zimene zikukamenya nkhondo yopanda chida pamenepo ndi pamene akuti apapatu mukasakaniza mankhwalawa matenda anuwa virus yanu ikamadzapita 2017 2018 2019 tamvera Matendawa adzaneneratu kuti Covid koma ine zoti kukhala 19 masiku amene 2012 analibe 19 kaya zikumveka kaya 19 ija yaikidwa chifukwa cha chaka koma Covid mumadokumenti amenewo mukapeza pandemic chakuti chakuti otulusidwa ndi anyamata achipembedzo cha satana kuti mukundimvetsa kodi zimene zokondedwa ine ngati wachichepere mu nthawiyi ndinali nazo chidwi mnyamata opanda sukulu koma ozama kumasenga okhala nawo mu 33 degree ndinali ndi chidwi kuyang'ana anyamata a sukulu apa department yopanga mankhwala Kumene kukuchoka ma vaccine uku department ya anyamata osakaniza macha ma virus akhala pamodzi mind you be careful zivuta kutsogoloku ndimadziwa ndithu kuti zinthu zidza zidzavuta ngati mmene zavutira lero okondedwa mwachidule imene ikumenyedwa leroyi ndi nkhondo yopanda chida yopanda zida ameni kuti tili limodzi mpingo okondedwa mundilole kuti ndilekezere pamenepo chifukwa cha nthawi ndikotheka mbuye akatilola tibweranso tsiku lina pamutu wakuti the department

iwo mulungu wakumwamba atisamalire tonse muntha yotipanga zisankho zopita kwa mulungu kukhala kumwamba tatiyeni tikhale mwa nzeru mulungu akutsogolereni amen